moni nonse ndabweranso ine bambo ali lero mutu wathu ndi patanthwe ndi pamchenga lero tiphunzira kuti ndine wokondwa ndikamanga moyo wanga pa yesu vesi yathu yoloweza ndi masalimo 18 vesi yake ya 2 yehova ndiye tanthwe langa ndi linga langa ndi mpulumusi wanga kodi munayamba mwamangapo nyumba ya mchenga mphepete mwa madzi mtsinje kapena nyanja ngakhale mutamanga molimba chimachitika ndi chani ngati mafunde aomba nyumba yanuyo yesu adakambapo zokhuzana ndi zimenezi tsiku lina yesu adakhala mphepete mwa phiri pamene ankayankhula ndi anthu omwe adakhala pa uzu patsogolo pake yesu ankadziwa bwino za mkuntho ndi madzi osefukira monganso momwe ankadziwira anthu omwe adakhala momuzungulirawa ambiri a iwo akhala akukhala moyo wawo wonse pafupi ndi nyanja ya galileya akadali ana akuyeneratu kuti mwina ankasewera mphepete mwa madzi yesu ankawakonda anthuwa kwambiri iye ankafunitsitsa kuti iwo amvesese zokhuza mulungu ankafuna kuti amvesese momwe angakhalire okondwa mwinatu nkhani yokhuza kumanga mphepete mwa madzi ingawathandize kuti amvesese ndipo nkuona yesu adafotokoza nkhaniyi
tsiku lina bambo wina adaganiza zomanga nyumba iye anasankha malo okwera apamwamba pa thanthwe kuti amangepo madzi sakadasefukira m'nyumba mwakemo nyumba yake idzakhala yotetezeka komanso ya maziko olimba munthuyo adagwira ntchito molimbika kunyamula zipangizo zomangira kupititsa pamwamba pa thanthwelo Nyumba itatha, mvula idayamba kugwa, nayo mphepo idaomba. Mitsinjeyo idakula ndi kukulirabe, ndipo idayamba kusefukira. Tsopano kusefukira kwa madziku kudali kodetsa nkhawa, komabe nyumbayo idali yotetezeka. Munthuyo adali atamanga maziko a nyumba yake pa thanthwe lolimba.
Izi ndi zomveka eti? Anthu onse adaganiza choncho. adagwedeza mitu ndikunena kuti amen ndipo yesu adawauza kuti ngati mumvera mulungu ndi kukhala ndi moyo mwa ine mukumanga nyumba yanu pa thanthwe anthu onse adagwedezeranso mitu ndikunena kuti amen chifukwa kumanga nyumba pa thanthwe kunalidi kwa nzeru kenako yesu adapitiriza nkhani yake idali isanathe munthu wina adadzimangiranso nyumba munthuyo adasankha kumanga nyumba yake pa mchenga mu mphepete mwa madzi ayenera kuti adamanganso nyumba yolimba ndipo ayenera kuti ankagwira ntchito mwakhama kwambiri nyumba itatha mvula idabwera ndi kuvumbira pa nyumbayi mphepo nayo idaomba mitsinjeyo idayamba kudzaza ndi madzi komanso idasefukira mphepete mwake posakhalitsa madzi adasefukira m'nyumbamo mafunde adamenya ndi kugunda nyumbayo ndi kukokolola mchenga womwe unali pansi pake. Nyumbayo inagwa ndi phokoso lalikulu kwambiri chifukwa panalibe maziko olimba amene adachirikiza makomawo. munthu wopusa bwanji ayenera kuti adaganiza motero anthu amayenera kuzindikira bwino ndipo amayenera kuchita mozindikira koma tamvani zomwe yesu adanena kenako Anthu akamamva mawu anga koma osachita chilichonse, ali opusa ngati munthu ameneyi sangayembekezere kukhala achimwemwe komanso olimba munthu wanzeru samangomva ayi koma ndofunitsitsa kuchita zomwe ndanena anthuwo adatsegula maso awo mozizwa mmene adali kumvetsera kwa yesu kuphunzitsa kwake kudali kosiyana kwambiri ndi aphunzitsi achilamulo omwe amawamva kawirikawiri ena mwa anthuwo mwina adakumbukira zomwe davide adanena pa masalimo 18 vesi 2 kunena kuti yehova ndiye thanthwe langa ndi linga langa ndi mpulumutsi wanga sindikudziwa kuti ndi anthu angati omwe adamumva yesu tsiku limeneli adadzipereka kukhazikitsa miyoyo yawo pa yesu